ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i were asụsụ na omenala igbo fọnye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gwara ajụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were were marakwa na nwa nnụnụ na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazienụ n'ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a ndị ọma na-ege ntị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu ọkọ akụkọ bụ maazị Chimezie Okorochukwu ndị otu nzukọ ọchịchị ime obodo Ọlụ bi n'ala Amerịka bụ Ọlụ Regional Assembly USA ma ọ bụ Ọra USA n'aha ịchafụ ekesaala ozi ma kpọọkwa ọhaneze ikwu na ibe na ndị na-agọrọ ha ọfọ ndụ ogologo ka ha wụchaa ma kụọkwa ngaji n'eze na nnukwu ọgbakọ ukwu nke ha ga-enwe n'obodo Miami Florida nke Amerịka mgbe ọnwa isii nke afọ anyị nọ n'ime ya ga-agba mkpụrụ abalị iri abụọ na isii wee ruo mkpụrụ ụbọchị iri atọ aka na-achị ndị otu a bụ Chief Chris Ọnwụzuruike aka nchawa nke mbụ n'Abba na onye na-esota ya n'ọkwa ọchịchị bụ Maazị Fidelis Ezewike mere ka Igbo Network mara na Ọra USA akpaalarị ike obiọma pụrụ iche site n'inyere ụmụnne ha bụ ụmụ nwanyị ndị isi mkpe ndị ihe aka memere nke na-abụghị ositere na chi tinyere ọdachi na ịsụ ngọngọ na ndụ ha Chief Ọnwụzuruike gara n'ihu wee kọwaa ka ndị otu ya si enye ọtụtụ ndị ime obodo dị na Ọlụ aka site n'inye ego nghala ahịa ịkpọrọ ndị ọkachamara dị na dibịa bekee wee gwọọ ndị ọrịa n'ime obodo na-anaghị ego oke nnụnụ a a na-etu aka nchawa nke mbụ n'Abba na onye na-esota ya jiri obi ọcha wee kelee ndị Ọra USA niile ọkachasị ndị a Chief George Akunna bụ onye odeakwụkwọ ha Maazị Charles Anụmụdụ onye nke na-esota onye isi odeakwụkwọ ebe ọ bụ na e kowe ụlọ a chọwa onye ogologo Maazị Ezewike gbadosiri ụkwụ ike n'ala wee kelee aka na-ejidere ha ego bụ Maazị Chidi Nwameme Ndị ọzọ bụ akwaghị akwa Chief Ọnwụzurike chọrọ ka ọha na eze mara na ha bụ akwaa akwụrụ bụ ndị a Nze Philip Obilor onye a na-etu otu ruo ome Chief Stanley Dike nwa Chinyerugo n'Amike Maazị Hyacinth Obo na onye na-agbasa ozi nke ndị otu a bụ injinia Carl C. Ogbenna na mmechi okwu ya Chief Ọnwụzurike kpere ekpere ka Chineke gọzie ma meekwa ka ORA USA bụrụ ọnwa nke obodo Ọlụ ji ahụ ụzọ maka ihi na anaghị eji enyo ele ihe a gba n'aka ọgwụgwụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa jidekwa ka i ji mgbe nta ka anyị chụọnụ n'owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị gaanụ chọwa ihe anyị furu efu asụsụ na omenala Igbo ga-adị ndewonụ

ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i were asụsụ na omenala igbo fonye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gwara ajụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede igbo gaa werewere marakwa na nwa nnụnụ na-eri nri okporo ụzọ anya ọhịa anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazie n'ime ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a